Ди лъэпкъым лӏыхъужь куэд къыхэкӏащ. Хэкум хуаӏэ лъагъуныгъэм, лӏыгъэ зрахьам, жыпӏэнуракъэ, лъэпкъым и пщӏэр къызэраӏэтам щапхъэ техыпхъэу. Ауэ, Лъэпкъым и зыужьыныгъэри, и зэфӏэкӏри иджырей лӏэщӏыгъуэм къызэралъытэр абы къыхэкӏа цӏыхухэм щӏэныгъэ ябгъэдэлъырщ икӏи лъэпкъыр зыгъэуардэ нэтыныр къыщӏызэдгъэпэщар ди лъэпкъэгъу щӏэныгъэлӏ дуней псом къыщацӏыхухэм я цӏэр къитӏуэн, я зэфӏэкӏхэм щыгъуазэ фытщӏын папщӏэщ. Япэ къыдэкӏыгъуэм дэ дыщытепсэлъыхьынущ ди республикэм и мызакъуэу Урысейми, хамэ къэралхэми пщӏэ къыщыхуащӏу, Физикэ щӏэныгъэр нэхъапэкӏэ кӏуэтэным хэлъхьэныгъэ хуэзыщӏахэу Хъуэкӏуэнхэ Хьэзрэталийрэ абы и къуэхэу Муратрэ Азэмэтрэ. Хьэзрэталий Беслъэн и къуэр абы щӏэныгъэшхуэ иӏэщ, физикэм теухуауэ ӏуэхугъуэшхуэ хилъхьащ. Щӏэныгъэ езым иӏэм къыщинэмыщӏакӏэ, куэдым щӏэныгъэ иритыфащ физикэм. Сэри сригъэджащ. Мыбы университетым къэзухауэ иримыгъэджа щӏагъуэ щыӏэкъым. Иджы хэт уеупщӏу щытмикӏ, Хьэзрэталий Дауэ щыт жыпӏэу щытмэ, и ӏуэхугъуэм теухуауэ щытмэ, занщӏэу и нэгур зэӏуха хъунущ, дахэкӏэ игу къигъэкӏыжынущ, къыжиӏэфынущ. Физикэм теухуауэ псори зэрищӏэр, псори зэрыжиӏэфыр, къыщинэмыщӏакӏэ цӏыхугъэ зэрыхэлъыр, адыгагъэ зэрыхэлъыр, нэмыс зэрыхэлъыр, ар псори зэхилъхьу цӏыху студент къэкӏуахэр цӏыху тэмэму, цӏыху егъэджауэ, цӏыхубэм къагурыӏуэ цӏыхуу зэригъэсэфым теухуауэ тепсэлъыхьыфынущ. Хьэзрэталий Советский Союз жыхуэтӏэу къэралышхуэ диӏам, иджыри ди къэралыгъуэ диӏам, нэхъ декану, нэхъ щӏалэ дыдэу щылэжьахэм щыщщ ари, псоми ящӏэу, псоми абы пщӏэ зэриӏэр къагурыӏуэу щытащ, дэри иджыпсту ар дощӏэ. Ар тыншщ мы апхуэдэ зэманым, апхуэдэ къулыкъу къэблэжьынуи къилэжьэфащ икӏи хузэфӏэкӏащ лэжьэну. Абы къыкӏэлъыкӏуэмэ, мес Мурат Азэмэт щӏалитӏым физикэм теухуауэ ди къэрал къуэдеракъым, ди университет къуэдеракъым. Дэнэми, нэгъуэщӏмикӏ, дэнэ кӏуэмикӏ къагъэлъэгъуэф Къэбэрдей-Балъкъэрым физикэр зэрыщыӏэр, физикэм и ӏуэхур зызэриубгъур, физикэр зэрытӏэпэщӏэмыхужар дызэрылэжьэфым теухуауэ абыхэм щыщ физикщи, Абыхэмикӏ пщӏэ лей епхынущ. Ауэ нэхъыфӏу пщӏэ лей щӏепхын хуейри нэгъуэщӏ я зытепсэлъхьа нэмыщӏкӏэ унагъуэу псори зэгузэвэкӏа архигэсту жаӏэ. Ар фӏыуэ топсэлъыхь, ӏейуэ топсэлъыхь и адэм и къуэм. Нэгъуэщӏ нэмыщӏ жыпӏауэ мыдэ къапщту щытмэ, и адэм апхуэдэ щӏэныгъэ зэриӏар сэбэп къызыхуэхъуам щыщщ щӏалитӏымикӏ. Арикӏ зыгъэкӏуэтэфар аращ иджыри жызоӏэри. Пщӏэ лей епхынущ апхуэдэу зэгузэвэкӏ унагъуэ зэрылэжьэфым, унагъуэм пщӏэ. Къызэрызым ирахыу тэмэму физикэм зэрытелэжьыхьыр. Хъуэкӏуэн Хьэзриталий Беслъэн и къуэр минрэ щибгъурэ щэщӏрэ тӏу гъэм, Дзэлыкъуэ щӏыналъэм хыхьэ Дзэлыкъуэдэс къуажэм къыщалъхуащ. Зи сабиигъуэр зауэ зэманым и пэ къихуэ илъэсхэм хиубыда Хьэзриталий зэрыцӏыкӏурэ щӏэныгъэм хущӏэкъуу, еджэным дихьэхыу къэгъуэгурыкӏуащ. Си адэр Лэжьыгъэ фӏыуэ зылъагъу цӏыхухэм яхэтащ. Шыгъажэ сытхэр къыщӏратауэ щытыр, абы япэщӏыкӏэ уанэ, шы, шым теплъхьэну сытхэр псори щыту. Абы щыгъуэ адыгэхэм дахэу ящӏу щыта. Ахуэдэ ищӏыфу щыта. Ти, итӏанэ колхозыр щыхъум щыгъуэ, колхозым я шы гъашхэ, я гъашхэр абы къратащ. Тӏу си а къуэш нэхъыжьу, шыпхъу нэхъыжьу зы сиӏар сэрат нэхъыщӏэу щытар. Мис а си къуэш нэхъыжьым зэрахьэрт, дэӏэпыкъуу ахуэдэу щытат. Сэрикӏ зауэ нэужьым, ин сыхъуауэ сэ итӏанэ сэри зесхьэу щытат. Лэжьыгъэр фӏыуэ илъагъурт, цӏыхухэр фӏыуэ илъагъурт. Ди адэр зы цӏыху епсэлъакъым икӏи къепсэлъакъым зыгуэркӏэ ягу иримыхьу сыту. Алыхьым и шыкуркӏэ. Апхуэдэу псэуащ, ауэ куэдрэ псэуакъым. Илъэс хыщӏрэ илъэсищрэ псэуауэ аращ. Си анэр илъэс хыщӏрэ илъэситхурэ. Си анэр Хьэсэнбий къуажэ жыхуаӏэм къыщалъхуащ, ар абы и адэр ефэндыуэ щыта, дэлъхуищ иӏащ. Еджэкӏэ щӏэныгъэ яӏэтэкъым, ауэ си анэми си адэми урысыбзэ фӏыуэ ящӏэрт. Къуажэм дэса щӏалэ, уи къуэшхэри шы зехуэным нэхъ дихьэхыу щытам. Физикэ щӏэныгъэм дауэ къыхуэкӏуа хъуа? Дауэ къыхэпха ар? Ар зэрыхъуаращ. Мис а зэманым щыгъуэщӏэ. Даже зауэм и пэкӏэ, зауэ нэужьу адыгэ нэхъыжьхэр ящӏэртэкъым, икӏи еджэфыртэкъым, газетэ еджэфыртэкъым, сыттэкъыми унафэ ящӏауэ щытащ Советский Союзым, егъэджэн хуейуэ ахэр. Ар ебгъэджэн щхьэкӏэ зэхуашэсырт унэ гуэрхэм и деж щӏэсу, езыгъэджакӏуэхэр. Абы езыгъэджакӏуэр жиӏат си къуэш нэхъыжьыр, ар мыпӏуа, си къуэш нэхъыжьым седьмой класс къиухат хъарзынэуи, Иригъаджэрт абы А нэхъыжьхэр. фы- фызыжьхэр, лӏыжьхэр ди дей къызэхуэсурэ. Иригъаджэрт абы, абы э, си адэрикӏ абы э, щыӏащ. Мис а иригъаджэхэм. Сэ сыцӏыкӏут, илъэсиплӏ, илъэситху сыхъуауи, сыкӏуэрт сэ абы. Сыкӏуэрти, сощӏэж мыпхуэдэу, ар ӏейуэ ягъэщӏэгъуауэ щытат. Си анэм къеупщӏу ирагъэтхырт. Жэщым кӏыфӏ мэхъу, дэху щым махуэ мэхъуж, жиӏэу итхын хуейуэ. Иджы жэщым де итхат а жэщым кӏыфӏ Кӏыфӏым фым апостроф хуейти, абы тригъэувакъым. Пщэдджыжьым кӏыфӏ мыхъуншэм жы, пщэдджыж жыбжери, жьым къыстригъэува щыттэкъыми, сэ къызэуӏурт щӏалэ цӏыкӏур. Мыбы еплъыт, мыбы еплъыт жи. Ар къилъэгъуауэ. Мор къызэригъэлъагъуэм щыгъуэ, уэ жеӏэ сэ. Мамэ, мамэ, жиӏа мобдежым де бгъэувын хуей знак, мобдежым де апостроф. Мис ар жиӏауэ щыта мы цӏыху къомыр зэхэсу. Дэ ди къуажэм седьмой класс щыӏар. Зольскэми седьмой класс щыӏар. Псынэдахэ десятый класс щыӏат. Дзэлыкъуэкъуажэ щыӏат десятый класси, Къэрмыхьэблэ щыӏати. Дэ ди къуажэ къэзухахэм нэхъыбэр Къэрмыхьэблэ кӏуа. Атӏэ ди Къэрмыхьэблэ цӏыкӏут, Къэрмыхьэблэ. Арщхьэкӏэ сэ сыкӏуэну сыхуеякъым. Унэм сыщыӏэу седжэжу сыту, итӏанэ. Си шыпхъумикӏ нэхъ къищтэрт унэм сыщыӏэу. Уи Псынэдахэ дэс щхъу кӏуэнхэ. Мис абы щхьэкӏэ абы сыкӏуэри. Арщхьэкӏэ сыщыӏэтэкъым, зэгуэркӏэ сыкъэнам сыщыӏэу арат. Мыдрейхэм э си къуэш нэхъыжьым Накӏуэрт шууэ. Абыкӏэ сыкъишэжырт. Пщэдджыжьым семь часовым де шым тетӏысхьэрти, Псынэдахэ сишэрт. Апхуэдэурэ Псынэдахэ къыщызуха илъэсым школыр Зольскэ къахьыжа. Лъэсу сыкӏуэу, махуэ къэс Зольскэ сыщеджами, илъэситӏми. Ар хуабжьу сэбэп къысхуэхъуат апхуэдиз лъэсу а зэманым къызэрыскӏухьар. Къыщызухым щыгъуэ, Дэ къыддеджа щӏалэ цӏыкӏу Ландин Олег жари. Ар иджы Свердловск щыту къэкӏуауэ къыддеджауи. Ари отличник, сэри отличникт школэр щыдухым. Военкоматыр накӏуэу къытхэплъэри, фыкӏуэ военная подготовкэмкӏэ институт. Дэнэ сыкӏуэну? Харьков. Дыкӏуэн щытари Зольск районым дагъэхьэзырщ, псори къыджаӏэрт зэрыщӏэкӏыр. Дыкъакӏуэ Налчыки, комиссэ Налчык къыдэплъати, сэ си нэр щӏагъуэтэкъым. Сэ дэнэ сыкӏуэми, ипэ дыдэ стӏолым дей сытӏысырти, гъунэгъуу псори слъагъурт. Минус четыре хъуакӏэт зы нэр, адрей зы нэр минус два. Ар щалъагъум щӏэ хъунукъым укӏуэ жари.

Тхуегъаджэ уеджэнущ, мор абрачхьэри учителу сагъэувыну. Мобы къыщищӏэм, абы щыгъуэ мыр Налшыч къэкӏуэжакӏэт, математикэри. Щызэхихым щыгъуэ нэкӏуэжа ди дей. Си адэ си анэмикӏ учителу абдей езгъаджэу сыкъанэмэ ядэрт. Нэкӏуэжщ абыми. Хъунукъым, ӏэмал щыӏэкъым абы институтым кӏуэ, мобы ущымыкӏуакӏэ. Мис мыбдеж гъунэгъущ, институтым, Налшыч кӏуэи еджэ. Арчэ математикэ, физикэм щӏэтӏысхьи, жери. Сэ ара нэхъ къасщтэр, ди адэ ди анэмикӏ кӏуэ-тӏэ жари сыкъагъэкӏуа. Ара сыкъызэрыкӏуар зэрыхъуар. Сыкъызыдэкӏуам, мис а Ланген шосэр, мобы я кӏуар, ари ящтатэкъыми, ари физматым щӏэтӏысхьэри зэгъусэу деджащ. пэсар. Курыт еджапӏэм ещхьу пединститутми ар егъэджакӏуэхэм я гум дыхьэу, псом ефӏэкӏыу еджащ. Япэ илъэсым и етӏуанэ семестрым щыщӏэдзауэ Ленинскэ комсомолым, етӏуанэ курсым, Сталиным и цӏэкӏэ стипендиехэр кърату щытащ. Еджэн зэрыщӏидзэрэ щӏэныгъэм дихьэхыу щытащ. Абы и япэ егъэджакӏуэу, физикэм ехъулӏэныгъэ иӏахэм зи фӏыщӏэ куэд хэлъу къилъытэр, Мэзкуу кърагъэкӏауэ пединститутым доценту щылэжьа, Задумкин Сергейщ. Азритали, щӏэныгъэ зригъэгъуэтыну къыдэӏэпыкъуа егъэджакӏуэхэм щатепсэлъыхьым деж, и гур зэрыхэхъуэм, гу лъумытэнкӏэ ӏэмал зимыӏэщ. Сыкъыздэщӏэтӏысхьам абы щыгъуэ физикэм нэхъ сыту хэтар Задумкин Сергей Николаевич. Абы щыгъуэ ар кандидат наукт, Москва пединститутым щригъаджэрт физикэ завкафедрэуи, Москва къигъэкӏуат. Да, ди дей макъым физматым хъарзынэу цӏыху щыӏэхэрщ, мыбы кӏуэи щылажьэ завкафедрэу жари. Сэри еджэн зэрыщӏэздзэу занщӏэу. Абы упэщӏэхуа? Мыдэ гу къыслъита занщӏэу дэтт. Абы щыгъуэ математикэкӏэ дезыгъэджахэри сыту цӏыхуфӏхэт. Нилов Георгий Нилович жари. Абы шестьдесят два года хъурт ар. Итӏанэ матанализкӏэ дезыгъаджэр Хазанов Мейр Бениаминович Ленинград къикӏауэ къагъэкӏуауэ хуэдэт ар и мор Москва и мор Ленинград къикӏауэ. Абыхэм псори яубыдауэ фӏы дыдэу драгъаджэрт. Мис ахуэдэу дыщеджэхэм щогъущӏэ. Сэ дызыхэс курсым группищ щыхъу щыӏэт ар, группитӏ щыхъу щыӏэти, махуэ къэс сыхьэтищым дей, второй этажым мыбыкӏэ бгъэзанэу щӏы, налево, ара аудиторэшхуэ щыта. Мис аудиториер дыдейуэ къызэхуэсырт студентхэри, заданэу диӏэу хъуам дытепсэлъыхьырт. Ар хуабжьу сэбэп къытхуэхъуу щыта псомкӏи. Нтӏэ, апхуэдэ зэфӏэкӏ зиӏэ егъэджакӏуэ ущиӏакӏэ, гъуэгугъуэкӏ къыщӏэкӏынтэкъым, уи лэжьыгъэхэр къэхутэныгъэ ебгъэкӏуэкӏхэмкӏэ щӏэгъэкъуэн къыпхуэхъу къыщӏэкӏынт ахэр дауикӏ. Сэбэп къысхуэхъурт хуэдэу и Задумкинымрэ сэрэ и быным хуэдэу сыкъилъагъурт. Бын имыӏэу къэкӏуауэ пхъу цӏыкӏуи щӏалэ цӏыкӏуи хуалъхуат. И пхъур хъарзынэу псэуа щӏалэ цӏыкӏу мыгъуэр? Лӏэжауэ щытащ. Уэ къэхутэныгъэ ебгъэкӏуэкӏахэр нэхъыбэу зытеухуар сыт? Нэхъыбэу зытеухуар а Задумкиным къыпхыкӏащ. А дэ дызытеухуауэ дызэрыщӏэкӏыр урысыбзэкӏэ жыпӏэмэ поверхностные явления в конденсированных средах, твёрдый материал, жидкий материал, ар зэрызэрыӏыгъыр, зэрыубыдыр, зэрыубыду пщӏынумэ псалъэм щхьэкӏэ.

нэхъыфӏ дыдэу дунейм тетыр а Задумкиным ищӏэу щытащ. Ар хуабжьу математикэр фӏыуэ ищӏэрти, сэ экспериментым нэхъ сыпыщӏауэ, ну, все равно теориерат, абы сыхэту дызэдэлажьэу щытащ. Еджэным къыдэкӏуэу, Хъуэкӏуэн Хьэзрэталий институтым щекӏуэкӏ ӏуэхугъуэхэм жыджэру хэт. Ар баскетболым дихьэхыу, институтым и искра гупым хэту джэгуу щытащ. Минрэ щибгъурэ тхущӏрэ плӏы гъэм, Хьэзрэталий ехъулӏэныгъэфӏхэр иӏэу пединститутыр къиуха нэужь аспирантурэм къащтащ. Хъуэкӏуэн Хьэзрэталийрэ Елмэс Аурыджрэт университетым физикэ унэтӏыныгъэм и аспирантурэм япэу къыщӏэтӏысхьахэр. Аспирантурэ дыщэрэ Ну, третий годым сыхэту, аргуэру физикэ езыгъэджэн щыӏэтэкъым дахэ-дахэуи, Бэрбэчым университет ищӏауэ щыӏэ къудейуэ занятие езгъэкӏуэкӏыу сыкъилъэгъуа. Сриджэри аспирантурэ къэбухынщ, ауэ иджыпстукӏэ къэгъанэ аспирантурэр зы илъэсми, егъаджэ физикэ езыгъэджэн дгъуэтыркъым. Абы щыгъуэ зэӏуахат агрономическэ, зоотехническэ, ахэр щыӏатэкъым специальностхэр. Ну, физикэ, математикхэр щыӏат, химие, биологие, ар езыгъэджэн щыӏат. Техническэм щыӏатэкъым езыгъэджэн. Мар егъэджэн щыӏакъыми. Хъунщ, тӏэ сыт сщӏэнщ сэри. Езгъаджэрт агрономхэр. Первый курс мыбы щыгъуэ жесӏащ а Бэрбэчым. плъагъурэ сэ ар? Сэ сэ щӏалэм уэр къэзухар щхьэкӏэ? Хьэуэ, хьэуэ, къэбухынщ, сыбдэӏэпыкъуну, жери сылэжьат. Сылажьэурэ къэзухащ, аспирантурэр защищать сщӏащ, шестьдесят третий год, четвертый год. Аргуэру среджэри физматым улэжьэн хуейщ, жиӏат деканым уэрамым. Дауэ физматым щылажьэу хъуар сэрэ нэхъыжь жесӏэу. Псори си учитель. Сэ декану дауэ сызэрылэжьэнур, жиӏати.

Минрэ щибгъурэ хыщӏ гъэм и фокӏадэ мазэм щыщӏэдзауэ хыщӏрэ блы гъэм щэкӏуэгъуэ мазэ хъуху физико-математическэ факультетым и декану лэжьащ. Гулъытэншэу къэбгъанэ хъунукъым, а илъэсхэм Совет Союз псом ит университетхэм я деканхэм Хьэзрэталий нэхъ щӏалэ зэрыхэмытар. Абы теухуауэ Комсомол пэж газетым тхыгъэшхуэ къытрадзат, Союз псо радиом и нэтын щагъэпсат. Апхуэдэ ехъулӏэныгъэхэр зиӏэ декан щӏалэщӏэм Еджакӏуэ къакӏуэ щӏалэгъуалэм гъэсэныгъэ нэс зэрахилъхьэн иужь ит. Хьэзрэталий Бесланович декану щыта, сэ мыбы сыщӏэтӏысхьэну университетым сыкъыщыкӏуам щыгъуэ. Ар минрэ щибгъурэ хыщӏрэ плӏы гъэрат. Абы щыгъуэ Сыздыщӏэтӏысхьэнур къысхухэмыхыу, гугъу сехьт, е химием сыкӏуэн, е математикэм сыкӏуэн, е физикэм сыкӏуэн жысӏэу, апхуэдэу къысхухэмыхыу сыздэщытым, ди документхэр тӏызых, абы щыгъуи иджыпстуи аращ жаӏэр, технический секретарь, жари абы къыгурыӏуэщ. Си ӏуэхур зыӏутри, накӏуэт деканым дей усшэнщ, жери, сишащ Хьэзрэталий Бесланыч дей. Дызэпсэлъа нэужькӏэ сэ зыри шэч къытезмыхьэжу сыкъехыжщ а технический секретарым дей си документхэр естащ физикэм. Абы щыгъуэ физикэм зыкъиӏэтын щӏидзауэрат ди республикэм. Икӏи щӏалэгъуалэ куэд школэ къаухауэ къакӏуэт физикэм. Абы къызэрекӏуалӏэр физикэм Хьэзрэталий Бесланыч и фӏыгъэт. Абы щыгъуэ куэду лэжьыгъэшхуэ ирагъэкӏуэкӏырт факультетым, школхэм теухуауэ, школхэм дежкӏэ хуэгъэзауэ. Икӏи А къэзыуххэм куэдрэ яхуэзэу, къыгурагъаӏуэу физикэм и мыхьэнэр, а щӏэныгъэ абыхэм ягъуэтыр физикэр къауха нэужь, сытым деи гъащӏэм сэбэп къазэрыхуэхъужынум. Езы Хьэзрэталий Бесланыч студентхэм къытхуэзу, собрание жаӏа апхуэдэ собрание куэд иримыгъэкӏуэкӏми, езыр къытхуэзу, тхылъ дызэджахэм ди гъусэу тепсэлъыхьу, ар фэ фымыщӏэжынкӏи хъунщ, ауэ «Иду на грозу» жери абы щыгъуэ къыдэкӏауэ щыта тхылъ.

Физикэм къытхуеджэу абыкӏэ зэфӏэкӏтэкъым и лэжьыгъэр. Къыддэлажьэт, иджыпсту абы тепсэлъыхьыжкъым, ауэ абы щыгъуэ воспитательная работэ жыхуаӏэр куэд дыдэу ирагъэкӏуэкӏыу щыта. Сэ сызэреплъымкӏэ, мыхьэнэшхуэ иӏэт абы щыгъуэ. Зэзытеби санщ, илъэситхукӏэ седжэху. Сыдэлажьэу, куэдрэ сыхуэзэу, ауэдурэ сэ студент щхьа, ауэдурэ екӏуэкӏа. Специализаци къысщыхэсхым щыгъуи къэзуха иужькӏи, зыгуэр ӏуэху упщӏэ, къыкъуэкӏауэ щытмэ, сечэнджэщу, сыбгъэдыхьу, ауэдурэ екӏуэкӏа хэзгъэщыну сызыхуейрат. Мис а къыщысцӏыхуам щыгъуэ зэрыщытам хуэдэу, Студентхэм зэрыхущытам хуэдэу, илъэс щэныкъуэм щӏигъукӏэ ауэдурэ дыкърикӏуа. Сыхуэарэзыуэ, пщӏэшхуэ хуэсщӏу ауэду мы илъэс щэныкъуэм щӏигъум дыздэлэжьа. Мыбдежым дэ къыхэзгъэщыну сыхуейт, Хазретали Бесланович мис а цӏыху гъэсэным теухуауэ щӏэныгъэлӏщ, щӏэныгъэшхуэ бгъэдэлъщ. Къэхутэным теухуауэ физикэм нэхъ щӏэныгъэшхуэ зыбгъэдэлъ профессор, ауэ абы нэхъэ нэхъ нэхъыбэжу пщӏэ щӏыхуэсщӏыр гъэсэным теухуауэ зэи абы текӏакъым а и принципыр. иӏыгъыу ауэдурэ иджыри къэс къекӏуэкӏа. Адэкӏэ, Хъуэкӏуэн Хьэзриталий и лэжьыгъэм къыпыпщэмэ, ар минрэ щибгъурэ хыщӏрэ хы гъэм къыщыщӏэдзауэ экспериментальнэ физикэ кафедрэм, минрэ щибгъурэ ищӏрэ зы гъэм физикэ твёрдого тела кафедрэм, минитӏрэ тху гъэм щыщӏэдзауэ физикэ конденсивного состояния кафедрэм и унафэщӏу щытащ. Аспирантурэм зэрыщӏэтӏысхьэрэ иригъэкӏуэкӏа къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэм кърикӏуахэр щызэхуэхьэсащ абы и кандидат, доктор лэжьыгъэхэм. Минрэ щибгъурэ хыщӏрэ блыгъэм деканатыр къигъанэщ кафедрэ нэхъыщхьэу ягъэува экспериментальной физикэкӏэ. Абы лъандэрэ дыздолажьэ. Зы кафедрэм дыщылэжьащ илъэс плӏыщӏым щӏигъукӏэ. Иужькӏэ нэгъуэщӏ кафедрэм сыкӏуэжащ, ауэ плӏыщӏым щӏигъукӏэ абыхэм зы кафедрэм дыщыӏащ. Хьэзрэт Алий сыт щыгъуи кафедрэм я нэхъыжьу мис ауэдэу дыщытащ. Япэ дыдэ сэ жысӏэну сызыхуейращ, Хьэзрэт Алий институтым пединституту щыта къызэрыщӏэтӏысхьэрэ ари хызобжэ, аспирантурэм щеджари хызолъхьэ, ар хызолъхьэжри Илъэс блыщӏым ноблагъэ ар мыбы зэрыщылажьэрэ. Ауэдизым зы махуэ нэгъуэщӏыпӏэ щылэжьакъым, псори мис абы и гъащӏэр щихьащ. Итӏанэ зэрихьар дауэдэу, тхьэмахуэхэм нэхъыбэм къакӏуэурэ щылажьэу щытащ. Ауэдиз илъэсым псэ емыблэжу лэжьащ. Ар урысыбзэкӏэ жыпӏэмэ, подвиг жыпӏэ хъунущ. Абы иужькӏэ, Хьэзрэт Алий щӏэныгъэ къэхутэныгъэм зы, егъэджэн тӏу, щӏэблэщӏэ гъэсэным, итӏанэ общественнэ лэжьыгъэр псори зэхуэдэу хущытащ абыхэм. Зы къыхигъэщу щытакъым япэ, зы къэмынэу здихьыфу щытащ. Всесоюзный конференцэу абы иригъэкӏуэкӏам бжыгъэ иӏэкъым. Иужькӏи российский уровеньу, мис абы ари куэд ӏей иригъэкӏуэкӏащ. Итӏанэ лэжьыгъэ ӏейуэ куэд иӏэщ щӏэныгъэ къэхутэнымкӏэ. Открытие куэд ӏей иӏэщ, итӏанэ монографие зыбжанэ иӏэщ. Лэжьыгъэшхуэ иригъэкӏуэкӏащ. И псэ емыблэжу кандидатскэ и докторскэ зыщӏхэм Дэлажьэу ауэдэщ нобэ къыздэсым. Псоми зэхуэдэу и быным и мызакъуэу дэтхэнэми дэӏэпыкъуу ауэдэу иджырэ къэсхункӏэ щытщ. Хъуэкӏуэн Хьэзрит Алий и къэхутэныгъэхэр лъабжьэ хуэхъуащ физикэ межфазных явлений унэтӏыныгъэм зиужьыным. Абы и лэжьыгъэхэм гулъытэ щыхуащӏащ дунейпсо, урысейпсо конференцэхэм, симпозиумхэм. Хъуэкӏуэным и къэхутэныгъэхэм увыпӏэшхуэ щаубыд цӏыхубэ хозяйствэ унэтӏыныгъэми. Советский Союз, Россия жытӏэу дыхэплъэу щытмэ, лэжьыгъэшхуэ физикхэм ирагъэкӏуэкӏауэ щыта. Мы военно-промышленный комплексым ейуэ лэжьыгъэшхуэ, лэжьыгъэ куэд екӏуэкӏащ мис илъэс щэщӏым нэс абыхэм дадэлэжьа. Абы щыгъуэ лэжьыгъэ едгъэкӏуэкӏахэм иджыри къэс мыхьэнэшхуэ яӏэ, иджыри къэс къагъэсэбэп. Ар теплозащитэм теухуауэ, теплофизикэм теухуауэ, композиционнэ материалхэм теухуауэ, нэгъуэщӏ направлениехэмкӏ куэд дыдэ халъхьащ абы и гъэсахэм. Абы Иригъэкӏуэкӏа къэхутэныгъэм. Псори иджыри жыпӏэ хъунукъым, псоми утепсэлъыхь хъунукъым, ауэ мис а ракетахэм я теплозащитэр, ракетный двигательхэм и кӏуэцӏым иралъхьэу щылажьэ, реакторхэм къыщагъэсэбэп теплоноситель, ауэдурэ куэд лэжьыгъэу ирагъэкӏуэкӏа. Ахэр псорикӏ Хьэзрэталий Бесланович и гъэсахэм, езым иригъэкӏуэкӏа къэхутэныгъэхэм теухуауэ. Хьэзрэталий и гъащӏэм егъэджэныгъэ лэжьыгъэм увыпӏэшхуэ щеубыд. Ар курыт еджапӏэхэм щылажьэ егъэджакӏуэхэм, студентхэм ядолажьэ, республикэм щекӏуэкӏ методическэ семинархэм, егъэджакӏуэхэм я конференцэхэм жыджэру хэтщ.

Уэрамым сыдыхьауэ а езыгъэджахэм, илъэс щэныкъуэ япэкӏэ езыгъэджахэм, плӏыщӏ япэкӏэ езыгъэджахэм, лӏыжь хъуами, о, занщӏэу ӏэплӏэ къысхуащӏт, ауэдизу дызэрылъагъуу дыздэлэжьащ. Апхуэдэу уащыхуэзэм де уи гур хэхъуэ-а? Ара узыншагъэр щӏэсыгъэр? Сэ къысхуэцӏыхужыркъым абы нэхъыбэр, ауэ, занщӏэу сыкъацӏыхури къызбгъэдохьэри ӏэплӏэ къысхуащӏ. Гуапэу къызэта къыщӏэкӏын сэращ а уэфӏыщӏэр. Сэри сопсалъэ, соупщӏ, дауэ тынхэ куэдыр адрей? Мы ӏэщӏагъэ апхуэдиз илъэс зытебгъэкӏуэдар, апхуэдизу уи гур хэплъхьэу узэрылэжьам къызэрыхэпхам щхьэ ущыхущӏегъуэжа къэхъуа? Къэхъуркъым. Зы махуи, зы сыхьэти сыщӏегъуэжауэ щыӏакъым. Хъуэкӏуэн Хьэзрэталий и ныбжьыр илъэс пщӏейм щӏигъуами, нобэр къыздэсым жыджэру университетым щолажьэ, куэдым чэнджэщэгъу яхуэхъуу. Абы иригъэжьа ӏуэхугъуэхэм къыпызыщэхэм ящыщщ и къуэхэу Муратрэ Азэмэтрэ. Мурат утепсэлъыхьым, ар мис Мурадин Къумахуэм дэлэжьащ, дэ абы пщӏэшхуэ дот, физик. Ди деж щылэжьахэм нэгъуэщӏ физик иджысту Россием диӏэхэм нэхъыфӏ дыдэу щылажьэхэм жызыӏэхэм абыхэм ядолажьэ. Баксанский нейтриннэ обсерваторие жиӏэщи, диӏэщи, абыхэм тӏури ядолажьэ. Утепсэлъыхьу кӏэщӏу жыпӏэу щытмэ, иджысту физикэр Россием зэрыщыӏэм, физикэм телэжьыхьым куэдым къацӏыху, куэдым пщӏэ ирах икӏи е Хузэфӏэкӏыр физикэм къалъытэф, къагуроӏуэри, дэри абыкӏэ дрогушхуэ. Хъуэкӏуэн Хьэзрэталий илъэс хыщӏым щӏигъуауэ университетым щолажьэ. Псэемыблэжу елэжьащ ар цӏыху гъэсэным, егъэджэным, физикэр. И ӏуэхур дэгъэкӏын. Ехъулӏэныгъэшхуэ куэд иӏэщ, ауэ псом нэхъ ехъулӏэныгъэр и къуитӏрикӏ езым хуэдэу доктор физматнаук профессор хъуащ Муратрэ Азэмэтрэ. А и тӏурикӏ университетым щолажьэ, тӏури ди институтым профессору щолажьэ. Мурат физик. Нэхъ цӏэрыӏуэ дыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым, Мисхьэм ящыщщ. Студентхэми фӏыуэ къалъагъу куу физикэмкӏэ иригъаджэу щытхъу зиӏэу лэжьакӏуэщ. Абы нэмыщӏкӏэ Мурат научнэ работэкӏи студентхэр егъэджэнымкӏи нэгъуэщӏ къэралхэм епхауэ нэхъ къуэпс быдэ зыдзауэ ара дэ къытхэтыр. Данием куэдрэ макӏуэ. Мы гъэм гъатхэм кӏуэри къэкӏуэжащ. Японием щыӏащ. Итӏанэ иджысту дэ ди студент, магистрант фӏы дыдэу еджэу диӏэщи, ари абы Данием игъакӏуэу абы щедгъэджэн ӏуэху зыдохуэ. Турцием дэлэжьэн ӏуэху зыдохуэ

Ехъулӏэныгъэкӏэ къиуха нэужь, Мэзкуу къэрал университетым физическэ факультетым и аспирантурэм щӏэтӏысхьащ. Абы Велихов Евгенийрэ Къумахуэ Мухьэдинрэ я нэӏэ къытету и кандидат лэжьыгъэм щелэжьащ. Минрэ щибгъурэ ищӏрэ щы гъэм, и кандидат диссертацэ зэрыпхигъэкӏ лъандэрэ университетым къигъэзэжауэ щолажьэ, егъэджакӏуэ, доцент, профессор къулыкъухэр игъэзащӏэу. Минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ блы гъэм щыщӏэдзауэ, Минитӏрэ плӏы гъэ хъуху физическэ факультетым и декану щытащ. Минитӏрэ плӏы гъэ лъандэрэ теоретическэ физикэ кафедрэм и унафэщӏщ. Ди Къэбэрдей-Балъкъэрыр къапщу щытмэ, сыт Къэбэрдей-Балъкъэрым иджыри къэс хузэфӏэкӏар? Наукэм теухуауэ, дэнэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр здынэсар, адэкӏэ дауэ зэрыхъунур? Иджы абы теухуауэ, псом хуэмыдэу Физикэра дэ тхузэфӏэкӏар дгъэкӏуэтэну. Ар апхуэдэу щӏэхъуар сыт? Ар апхуэдэу щӏэхъуар дэ диӏащ мы дуней псом щыцӏэрыӏуэ дэ дызыгъэса ди нэхъыжьхэр. Феликс Франкль. Феликс Франкль къапщу щытмэ, илъэситху, илъэсиплӏщ ар ди университетым зэрыщылэжьар. Налчык къалэм дунейми щехыжа. Иджы абы игъэсауэ академик Уту, академик Келдыш, академик Седов. Ахэр зыгъэсар Франкэрщ. Келдыш Советский Союзым и академием и унафэщӏу щыта. Тӏури, Седоври, Келдыши, Тӏури цӏыху космосым зыгъэлъэтахэм ящыщщ академик Энеевыр и гъусэу. Адкӏэ Сергей Николаевич Задумкин, ари зауэ нэужьым ди университетым щӏалэу къакӏуэри, мыбы щылэжьащ. Ди адэ профессор Хоконов Хьэзрэталир зыгъэсар ара. Мыдэкӏэ укъаӏэбэжмэ, тхьэмадэу зыкъомрэ къытщхьэщыта Бырсыр Талий Ди факультетым и тхьэмадэу. Долэ Мухьэрбий. Мухьэрбий адыгэхэр къапщтэу щытмэ, япэ дыду кандидат физмат наук хъуауэ щытар ара. Абы нэмыщӏ адрейхэрикӏ, Тамбий Борис. Иджыпстуи дэ къытщхьэщытщ Алчагъыр Борис, мис мэлажьэ, хъарзыну. Сыт абы теухуауэ жысӏэну сыхуейр? Сэ сызэрыцӏыкӏу лъандэрэ научный мис апхуэдэ атмосферэм сыхэтщ. Ди анэри Кӏуэкӏуэхэ япхъущ, Тамарэ и цӏэу щытар, дунейм ехыжащ. Ар химиемкӏэ кандидат наук, доценту лэжьа. Си къуэшымрэ сэрэ дыкъыздэщыхъуа ди пщӏантӏэр мис мыдей университетым пэгъунэгъуу. Абы физик къудейуэ щэ. Мис мы нетӏэ жысӏа профессор Задумкин. Абы нэмыщӏ мис иджыпстум хъарзыну мэлажьэ Пэнэжь Мурат, Унэжь Белал, псори физикщ ахэр. Нтӏэ сэ а къом садэплъейуэ, ди школри, сэ сыздыщеджа школыр, ар школ ещанэ, Налшык школ ещанэр, абы щыгъуэ, Физикэратэкъым ар нэхъ зытеухуар икӏи математикэратэкъым, англыбзэрат. Мурат и къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр Урысейм и мызакъуэу хамэ къэралхэми къыщацӏыху гулъытэ къыхуащӏ. Минрэ щибгъурэ ищӏрэ и гъэ бгъущӏ гъэхэм ар щылэжьащ Линдхард и цӏэр зезыхьэ Данием и щӏэныгъэ академием и президентым и гупым хэту. Минитӏ, минитӏрэ зы гъэхэм Токио къалэ дэт Гагукей университетым къэхутэныгъэхэр щригъэкӏуэкӏащ, иджыри ахэм ядолажьэ. Абы къыщынэмыщӏа, Мурат долажьэ Европэм щӏэныгъэ къэхутэныгъэ центрым, США-м лъэпкъ ферми лабораторием, Данием и Орхус къалэм дэт физикэмрэ астрономиемрэ и институтым. Зэрыжыпӏащи, хамэ къэралхэм куууэури щолажьэ. Апхуэдиз илъэс хъуау ахэм щыдэлажьэкӏэ, абы ӏэпхъуэжыну, абы щылэжьэну ирамыгъэблэгъауэ пӏэрэ? Сэ си гугъэмкӏэ, къырагъэблагъэуи, сэ зэрысщӏэмкӏи икӏи ирагъэблэгъащ икӏи къытопсэлъыхь, ауэ. Абы тегушхуэ, абы щӏэмыӏэпхъуам сызищӏащ. Абы зыри тегушхуэну къыщӏэкӏынукъым, ахэрикӏ икӏи къэнэну къыщӏэкӏынщ. Япэрауэ, мес и адэм Хьэзрэталий зэригъэсам теухуауэ, зэры. Ялъэгъуам теухуауэ, сэ си гугъэмкӏэ апхуэдэ мурад иӏакъым, Россием икӏыну, Къэбэрдей-Балъкъэрым икӏыну, апхуэдэ гугъи, апхуэдэ я гум илъу сэ сщӏэркъым, хэт сыт къыжраӏэми. Хэкупсэщ. Ар зы итӏанэ кӏуэ къэкӏуэжми хузэфӏокӏ, адэкӏи ялъэгъуну, мыдэкӏи ялъэгъунуи, мыбдеж къыдэлажьэхэм теухуауэ. Е зэсахэм теухуауэ нэхъ тэмэму къащохъури, хэкур уигу ирихьым, хэкур щигу ирихьщ. Къудейракъым, гузэвэгъуэ щыӏэми, нэгъуэщӏ щыӏэми укъызыщалъхуам ущыӏэн хуей си гугъэщи, сэри Кӏэбей ягу илъыр ара си гугъэщи, хэкум нэхъ сэбэп дыщыхъун, нэхъ дыщылэжьэн жаӏэуращ ягум илъхъри. Икӏи къохъулӏэри адэкӏи къехъулӏэн ди гугъэщ дэ абы. Физикэр къапщту щытмэ зэ, абы мыпхуэдэу зэ япэрауэ технологиер Дэ ди псэукӏэр нэхъ зыгъэкӏуатэм ящыщ наукэщ ар. Химиери къащтэ, биологиери къащтэ. Абыхэм кууэ уахэплъэмэ, я лъабжьэр физикэщ. Медицинэр къащтэ, медицинэ. Иджыпсту диагностикэ лъэныкъуэкӏи, терапие лъэныкъуэкӏи ӏэмэпсымэр псори къэзыгупсысыр физикхэра. Псалъэ папщӏэм генетикэ Ди кафедрэр къапщту щытмэ, дэ диӏэщ Кӏуэкӏуэ Заур. Ар зэрыцӏыкӏу лъандэрэ шым яхэта. Абы и адэ дунейм ехыжа мыгъуэщ, Кӏуэкӏуэ Анатолэ, конзаводым и директору щылэжьа, Советский Союзым щыцӏэрыӏуэу. Иджы, мис абы иджыпсту иухащ нэмыцэхэм я гъусэу, мыпхуэдэ грант ящӏащ абы. Адыгэшым и генетикэр къэгъэунэхуа? Адыгэшым и генетикэм теухуауэ Европэри, Америкэри псоми ар гъэщӏэгъуэну ябж. Иджы плъагъура? Нэгъуэщӏ лъэныкъуи иӏэщ мыбы. Дуней зэхэтыкӏэр. Дэ ди дуней псом и ныбжьыр сыт псалъэ папщӏэм? Дэ ди дуней псом и инагъ, инагъыр сыт хуэдэ? Дапщэ хъурэ? Километрэ дапщэ хъурэ? Мис апхуэдэу бгъэув хъуну упщӏэр? Иджы дощӏэ дэ ар, физикэм дощӏэ. Ар псалъэ папщӏэм дуней псом и ныбжьыр миллиард пщыкӏуплӏ мэхъу. Ар, ауэ сытми, апхуэдэу ди гупсысэуракъым ар. Ар экспериментым дызэреплъым, ди ӏэмэпсымэхэм къигъэлъэгъуа. Ди дыгъэм и ныбжьыр ар илъэс миллиардэу тху мэхъу. Тху плӏырэ ныкъуэрэ я зэхуакум дэлъщ. Ди, дэ ди щӏыналъэ планетэ Земля жыхуиӏэмжьэ, ар итщ, абы и ныбжьыри ара. Дуней законхэм теухуауэ ар зэрызэхэлъым. Дэри долэжь ди Баксанскэ обсерваторием и гъусэу. Дэ ди Къэбэрдей-Балъкъэрым диӏэщ дэ апхуэдэ дуней псом щыцӏэрыӏуэу Баксанскэ нейтринэ обсерваторие жери. Абы нэмыщӏ дэ долэжь ди хамэ къэрал коллегэхэм и гъусэу. Италиеми, Япониеми, Америкэми, ЦЕРН жери щӏэ, ЦЕРН. Апхуэдэ лабораторие щыӏэщ, ар Франциэмрэ Швейцариеми я зэхуакум дэлъщ. Ар ускорительщ. Мы дуней псом ускоритель нэхъ ин дыдэр ара иджыпсту здэщыӏэр. Абы ди Россием къикӏыу цӏыху зыкъоми щолажьэ. Дэри дыхэтщ апхуэдэ коллаборацием. Абы мы ДНТФ-р щелэжьэфрэ хьэмэрэ, мис а Данием я университетым щылэжьа илъэсхэм удалэжьауэ ара? Абы умыкӏуэу хъуркъым. Езыхэми ягъэщӏагъуэ, мы иджыри къэс щхьэ укъэмыкӏуэжыпэрэ мыбы, жари. Абы дэ ди коллегэ зыкъом абы кӏуэжауэ зэи къэмыгъэзэжыну дэсхэщ. Ауэ А иджыпсту мис мы Къэбэрдей-Балъкъэрым Налшык къалэм ущыпсэууэ интернетым и сэбэпкӏэ удэлэжьэфыну, хэтыкӏ. Ди студентхэри нэхъ пхуэгъэсэнущ, абы уадэлажьэу щытмэ, нэхъ наукэ куу, нэхъ наукэ лъэщ узэлэжьри, Ари студентхэм ептыфыну. Иджыпсту плъагъура наукэм и ӏуэхур зэрыщытыр? Наукэр зыгъэкӏуэд къэралым и хуитыныгъэри игъэкӏуэдауэ убж хъунущ. Мес Китайм еплъ зэрызиужьым иджыпсту. Е Тыркур. Тыркур сэ фӏыуэ сощӏэж, илъэс тӏощӏ ипэкӏэ я наукэр ӏейуэ дэхуэхат. Ауэ иджыпсту хуабжьу зиужьа гъэщӏэгъуэн Ахъшэ куэди трагъэкӏуадэ, учителхэм трагъэкӏуадэ ахъшэ. Учителхэм яхуэгъэзауэ щытщ я къэрал унафэщӏхэр. Иджы дэ Къэбэрдей-Балъкъэрым наукэр иджыпсту дгъэкӏуэдмэ, ар зэрызиужьын ӏэмал кӏуэда нэужь. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, Франкл дэнэ къипхын, Задумкин дэнэ къипхын? Апхуэдэ Франкл псалъэ папщӏэ Къэбэрдей-Балъкъэрым университетыр щызэӏуаха Минрэ щибгъурэ тхущӏрэ блыгъэм къэкӏуат Франкл мыбы щылэжьэну. Абы щыгъуэ мис а наукэм къинэмыщӏэ апхуэдэ упщӏэ игъува абы? Мэлбахъуэ Тимборэт ди Къэбэрдей-Балъкъэрым и унафэщӏри. Франкл мыпхуэдэу игъува упщӏэр? Уи школхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым бгъэкӏуэтэну ухуеймэ, Япэрауэ, физикэ-математикэ етӏуанэу бзэр, англыбзэр, а тӏум укӏэлъыплъын хуей, жери. Абы иужькӏэ дунейм Франклыр ехыжа нэужь, физмат школ къызэӏуаха, етӏуанэ школыр абы щыгъуэ къыщызэӏуахар. Дэ ди школ сэ сыздыщеджари абы щыгъуэ. Къэхутэныгъэ лэжьыгъэ иригъэкӏуэкӏым и мызакъуэу Мурат щӏэблэр щӏэныгъэм дегъэхьэхыным, ахэм я ӏуэхур адэкӏэ кӏуэтэным и ужь итщ. Апхуэдэу, ар хэтащ экспериментальнэмрэ теоретическэ физикэмрэ щелэжь Бахъсэн щӏалэгъуалэ еджапӏэр къызэзыгъэпэщахэм. Ар куэдкӏэ сэбэп яхуэхъу физикэ унэтӏыныгъэм къыщӏэтӏысхьа еджакӏуэхэм. Ар Московский инженерно-физический институтымрэ Къэбэрдей-Балъкъэр университетымрэ зэгъусэу дэ Апхуэдэ илъэс зыкъом, зыкъомкӏэ едгъэкӏуэкӏащ ар. Иджыпсту ар едгъэкӏуэкӏыжыркъым, иджыпсту едгъэ, ауэ щӏэддзэжынущ ар. Иджы абы хэдгъэхьа Московский государственный университет зы, а, Московский физико-технический институт тӏу, мы ди гъунэгъу а, а, Южный федеральный университет щы. А, иджы тху дохъу. Иджы абы ар зэридгъэкӏуэкӏарым хуэдэу, мы ди къэралым щыӏэ нэхъ ученый цӏэрыӏуэхэр къедгъэблагъэу, студент абы некӏуалӏэр, мис а сэ нетӏэ жыхуэсӏа вузхэм щыщщ. Иджы а ди студентхэр ахэм ядоплъей. А Московский университетыр, физико-технический институт, Московский инженерно-физический институтыр дуней псом щыцӏэрыӏуэ. Ди студентхэм зэи ялъагъунутэкъым ахэр. Ди студентхэм ахэр ядоплъейри, езыхэм я ӏэщӏагъэри нэхъ тэмэм ящӏыну иужь итхэщ. Плъагъурэ? Сэ жыхуэсӏа Россием нэхъ ученэ цӏэрыӏуэхэрикӏ лекцэ яхуеджу, мастер-класс ирагъэкӏуэкӏыу, апхуэдэу зы тхьэ, илъэсым и кӏуэцӏым зэ едгъэкӏуэкӏыу щыта, зэ, тхьэмахуэкӏэ, ди университетский базэм, Приэльбрусьем. Мурат, къызэрытгурыӏуэщи, щӏэныгъэм апхуэдизу ущрилажьэкӏэ, егъэджэныгъэм ущрилажьэкӏэ, зэман куэд уиӏэ къыщӏэкӏынкъым, ауэ а зэман ущиӏэм де сыт узыдихьэхыр? Зэманыр кӏуэ пэтми, зэманыр нэхъ мащӏэ мэхъу, пэжым ар. Ауэ сэ псом хуэмыдэу сфӏэфӏыр адыгэ уэрэдыжьхэр, адыгэ хъыбарыжьхэр, адыгэ ӏуэрыӏуатэр. Абы теухуауэ сэ езгъэтхауэ щыта, ар илъэс тӏощӏ. ипэкӏэ нарт эпосыр адыгэбзэкӏэ гитарэм къизгъэкӏыу нарт эпосыр езгъэтхауэ щыта, ди телевидениеми, радиоми езгъэтхауэ щыта, нтӏэ. Адыгэ макъамэм и зэхэлъыкӏэр, и структурэр, ахэр сэ сфӏэгъэщӏэгъуэнт. Макъамэм апхуэдэу удихьэхыу щытын? Нтӏэ, нтӏэ, макъамэм сыдехьэх. Именно макъамэм. Макъамэми, зэрыжысӏам хуэдэу, тхыдэми, ӏуэрыӏуатэми, хъыбарыжьхэмикӏ. Ахэм удихьэхыну хэт абы ухуэзышар, хэт абы удезыгъэхьэхар? Ар плъагъурэ, ди анэ дэлъху профессор цӏэрыӏуэ Кӏуэкӏуэ Жэмалдин. Сэ сыцӏыкӏуу абы илъэситху сыхъуауэ тхылъ къызитащ абы адыгэ ӏуэрыӏуатэхэр жери. А, мис абы хуабжьу сыдихьэхат. Иджыпсту а тхылъыр сӏыгъщ. А, ар, итӏанэ, Къардэнгъущӏ Зырамыку, Къуныжь Хьэждал, Хьэхъупащӏэ Амырхъан, Ало Лутӏэ, ахэм ятхар Псори зэхуэсхьэсауэ сиӏэ сэ. Оцифровать щӏауэ компьютерым илъщ Нало Заур и тхылъхэр, Нало Ахьмэдхъан, Нало Женя ди университетым щылэжьа. Абы нэмыщӏ адыгэ усэ Бештокъуэ Хьэбас фӏыуэ солъагъу псалъэ папщӏэм. Бетроз Руслан и тхылъхэр. Псори зэхуэсхьэсауэ сиӏэ сэ. А псори сэ Бгъэжьнокъуэ Барэсбий. Абы иджыпсту статья телъыджэхэр къыдигъэкӏащ адыгэ тхыдэм теухуауэ. Ахэм псоми ущыгъуазэ. Ахэм сыщыгъуазэ, сыщыгъуазэу, сыщыгъуазэну иужь ситщ. Мысэ, мис мы ӏэнэр иджыпсту фэ флъагъур. Абы тхыдэ гъэщӏэгъуэн зэриӏэр жыпӏащ. Абы тхы- тхыдэ гъэщӏэгъуэн иӏэ. Иджы тхыдэр сыт хуэдэ? Минрэ щибгъурэ тхущӏрэ блы гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр университет къызэӏуаха. Иджы абы щыгъуэ дэ ди ректор Бэрбэч Хьэтӏутӏэ къригъэблэгъат Франкль. Мы ӏэнэри Франкль ирата, Франкль бгъэдэса мы ӏэнэм. Франкль иужькӏэ мы ӏэнэм бгъэдэсащ Сергей Николаевич Задумкин. Сергей Николаевич Задумкин иужькӏэ мы ӏэнэм бгъэдэсащ дэ ди физик цӏэрыӏуэ Темрокъуэ Анатолэ. Иджы Темрокъуэ Анатолий иужькӏэ мис сэ сыбгъэдэсщ. Иджы мы ӏэнэр щэ-плӏэ къызжаӏащ. Мы ӏэнэр тӏэкӏу жьы хъуащи, моуэ реставрировать дывгъэщӏыж жари езгъэӏусаӏым зыри. Яхуэсщӏыркъым. Мис мы тхылъ цӏыкӏури Справочник по математике жери, сэ, мы ӏэнэм и гъусэу къэкӏуащ ар си дей, мис мыбы мыпхуэдэу тетщ. Минрэ щибгъурэ тхущӏрэ блы гъэ. Плъагъурэ? Мыр Франкль зэрихьащ, Сергей Николаевич зэрихьащ, Темрокъуэ Анатолэ зэрихьащ, иджы сэ зызохьэ. Тхыдэ зиӏэ хьэпшыпхэм хуиӏэм ахэм. Да. Апхуэпкӏыныр дежа. А, пэж, пэж. Куэдкӏэ сэбэп пхуэхъу. Сэбэп ӏейуэ хуабжьу мэхъу. Къэхутэныгъэ лэжьыгъэ иригъэкӏуэкӏхэм, егъэджэныгъэм и мызакъуэу, Мурат Дунейпсо Адыгэ щӏэныгъэ академием, Нью-Йорк щӏэныгъэ академием хэтщ. Мурат езыр адыгэ ӏуэхум теухуауэ Общественнэ палатэ жиӏэу абыхьэмикӏ хэтщ. Школыр зэрылажьэм, интернатыр зэрылажьэм кӏэлъыплъу, мис сымаджэщхэр зэрылажьэхэм кӏэлъыплъу апхуэдэ комиссиехэм хэтщ. Абы я ӏуэху дэмыкӏмэ, ар Зэрызэригъэзэхуэн ӏуэху абыхэм хэтукӏэ комиссэхэм хэту Къэбэрдей-Балъкъэрым Общественнэ палатэм и комиссэхэм хэту хуэдэу щытщ. Абы нэмыщӏи езыри къапщтэми, адыгэ историемкӏэ сэрикӏэ хуэдэу сфӏэгъэщӏэгъуэну ӏэджэрэ абы дэрэ дызопсалъэ, адыгэ историем фӏыуэ хищӏыкӏыу, адыгэ ӏуэхум егупсысу. Нарт уэрэдхэр, Сосрыкъуэ, Бэдынокъуэ и уэрэдхэр гитарэм игъэсыжу ущэ. ӏейуэ цӏыхухэм фӏыуэ ялъагъуу иджыпсту мы дыздэлажьэ институтым нэхъ физикэр къапщтэ, мыбы къудамищ иӏэщи, физикэм къудамэм нэхъ сэ нэхъ къыздэӏэпыкъууи, физикэм и ӏуэхур зэрихуэуи дигъэкӏыу арати иджыпсту. И къуэш нэхъыщӏэр наукэм егъэщӏылӏауэ, итӏанэ олимпиадэхэм егъэхьэзыру, мис апхуэдэу И къуэш нэхъыщӏэри щӏалэ хъарзынэщ. Арикӏ нэгъуэщӏ къэралхэмикӏ ирагъэблэгъэну хэт. А тӏум ныбжьэгъу хуэдэуи сатепсэлъыхьыфыну, сыт щхьэ жыпӏэмэ, илъэс куэд щӏауэ дыздолажьэ. Мурат дэрэ ищӏрэ хы лъандэрэ мы кафедрэм зэгъусэу дыздолажьэ. Мурат и адэри и къуэшри адыгэхэм хэкӏауэ физикхэмкӏэ ӏэщӏагъэлӏхэм нэхъыфӏ дыдэхэм ящыщщ. Цӏыху гъэсэнкӏи егъэджэнкӏи

Минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ блыгъэм абы и кандидат лэжьыгъэр Ломоносовым и цӏэр зезыхьэ Мэзкуу дэт къэрал университетым щыпхигъэкӏащ. Бгъущӏ гъэхэм Данием и Орхус къалэм дэт университетым физикэмрэ астрономиемрэ и институтым щылэжьащ. А илъэсхэм ар хэтащ ядернэ къэхутэныгъэхэр езыгъэкӏуэкӏ Европейскэ центрым иригъэкӏуэкӏа экспериментхэм. Хъуэкӏуэн Азэмэт университетым и лабораторием и унафэщӏщ. Абы хузэфӏэкӏащ Терскол деж нейтроннэ монитор тригъэувэну. Нобэ къыздэсым Совет Союзым хыхьэу щыта къэралхэм нэхъ лъагэ дыдэу къалъытэ ар. Хъуэкӏуэн Азэмэт егъэджэныгъэ лэжьыгъэ иригъэкӏуэкӏми гулъытэ хуэщӏыпхъэщ. Абы игъэхьэзырахэр Урысейм и щӏэныгъэ къэхутакӏуэ центр нэхъ цӏэрыӏуэхэм, хамэ къэралхэм я университетхэм щолажьэ. Дэ зэрытщӏэщи, уэ уи адэр физик щӏэныгъэлӏ цӏэрыӏуэщ, куэдым къацӏыху. Зэкъуэшитӏми абы и лъэужьыр фыубыдащ, тӏури я щӏэныгъэм фыхуэкӏуащ, ауэ уэ уи бынхэм, уи къуэшым и бынхэм фи лъэужь къиува яхэт? Плъагъурэ, сэ зыпхъу закъуэ сиӏэщ, си къуэшым зы къуэ иӏэщ, адрейр адрей тӏур хъыджэбзщ. Иджы абы и къуэр дэ ди ӏуэхур зыгъэкӏуэтэну а щӏалэр сэ си фӏэщ мэхъу. Игъэкӏуэтэфыну. Сэ си гурохъу псалъэ папщӏэ мыбы математикэм теухуауэ абы ар здэнэсар. Ар физикэм е математикэм пыщӏауэ щытыну. Адэкӏэ фи лъэужьыр пызыщэн фиӏэщ зэрыжыпӏэмкӏэ. Аращ, ара, ара дызыщыгугъыр дэ. Апхуэдиз илъэс хъуауэ лъэпкъым хуэлажьэ Хъуэкӏуэнхэ Хьэзрэталий, Мурати, Азэмэти я ехъулӏэныгъэхэм я лъагапӏэр къэлъытэгъуейщ. Дыщогугъ, я гур хэхъуу, иджыри илъэс куэдрэ къыхэха ӏэщӏагъэм ирилэжьэну.